aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muliko bwanji kumangalande uko mudatchona matchona inu masiku ano ndayamba tsopano kumakayika ngati mmaganizakonso ndi komwe zakwanu kuno kunyasalande kuno tonse tili bwino masiku akuthera kuchitseko monga muja ndidakufotokozerani sabata yatha muja zochita ndiye eh ndizankhaninkhani ndipo ndiye zikumachitika mwansanga kwambiri lero mundilole mwapaderadera ndivulire kachipewa omwe aja akwezy buses amene tsiku lalero andiguliranso sitampa kukwezy buses zinthu zimayenda bwino kwambiri munthu kungodula tikiti ya basi masiku asanu tsiku la ulendo lisanafike basitu umakhala kuti wayiphula chidisikaunti choti ukhoza kugulira mbatatesi ku nyumba kapena kungoduliratu tikiti yopita komanso yobwerera pa ulendo nthawi imodzi basitu sizotinso iyayi mutidikire kaye tiwanyengerere kaye abwana tione kuti akuthandizani bwanji iyayi iyayi pompo pompo palibenso zokambirana ayi sabata yatha ndidayambapo kukamba nkhani yokhudza malo kuno nkhani imene ikumadzioneka yachibwana koma ndithu pang'ono ndi pang'ono nkhani zimenezi zokhudza malo zikuchulukirachulukira nkhani zokhudza mikangano pa nkhani za malo zikuoneka kuti eh kaya sitidziwa kuti zitha bwanji kaya zikuoneka kuti malo onse achajira chabwino anagawana gulu lina lake ndipo malo onse amene ali miyala kudzigombolera ndi pamene amatilozera kuti obwande ndi gulu lanu malotu awo mukhoza kumalimapo muonenso nanu kuti zinthu zanu zikhala bwanji nthawi ina yake ndimadzamukumbukira mkulu wina ake posachedwa apa amadzitchula kuti president wa republic of cha of cha chani thyo- thyolo ndi ndi chani kaya ndiye Hmm, anthu tidamuchulukira nzeru kuti a fodyatu wamkulu uyu amene akupanga zimeneziyu mpaka nakupita naye ku chipatala cha anthu amisala kuti akamuoneke bwinobwino mmutu koma tsopano ndayamba kumakhulupirira zija zomati komatu wamisala adaona nkhondo mmene zinthu zikuyendera pano mmene anthu obwera agawanirana malo amene amayenera kukhala athu athu ndithu zinthu kwathu kuno sizitha bwino inde mwa umunthu nkhani ngati zimenezi ena ake akamakamba zimazioneka kuti ngati tikungokokomeza chabe koma ayi ndithu achimwene ndi nkhani zimene kupanda kusamala ndithu sizitha bwino makosana ena ake mbuyomu anali adyera kwambiri amakonda ndalama kuposa dziko lawo kugulitsa china chilichonse lero lino simungakhulupirire kuti pano pamene ndikulemberani kalatayi achimwene mudzi wathu wonse wa chikumbeni anagulitsa wonse akuti mphwawo wa afumu kaya kuteroku pano tangolandira kumene chikalata chakuti akuti tisamuke tichoke tipite kwina tikafune malo okhala pamene tikukhala pano akuti afuna adzipangapo ulimi wa nsomba tikudziwa kuti mwina mwake nanunso mwadzidzimuka kuti mwati bwanji obwande mudzi wathu wonse wachikumbeni anawugulitsa ndi manda omwe ndi dambo lomwe zonsezi zinagulitsidwa amwene malo amakolo athu nthaka yomwe tonse takula tikuyiona akuti si yathunsoyi anagula wina wake obwera akufuna azipangapo ulimi wa nsomba akuti za ulimi olimalima ndi timakaso timachita nzinthu zachikale tizikachitira kwina kutali tayesera kufunsa kuti ndiye azibale athu amene tidayika mu nthaka imeneyi amene adamwalira kalekale ndiye zikhala bwanji mwatithamangitsa tiwasiya kumwe kuno ife ndikupita kwina kodi kumeneko tikakhala kuli mtendere mizimu sikativuta kuti koma inu zoona mungathawe kutisiya tokhatokha kuno ndi pamene amatiuza kuti ayi obwande ndi anzanu poti abale anu munawakondetsetsa kwambiri tikulolani kuti mukumbe mandawo munyamule mupite nawo kumene mukupitako ndiponso akutithera malo amene akugonawa timafuna tikumbepo chitsime awatu ndi malodza amene tikumana nawo kuno ife eni nthaka chifukwa cha dyera limene ena ake adali nalo mbuyomu ndithu nkhaniyi ya malo ikumaoneka yachibwana koma eni nthaka akangoyamba kunyanyuka zinthu sizitha bwino ife obwantasa ndi tinzeru tathu toperewerati timaona ngati ino ndi nthawi yabwino yolingaliranso za malo athu zinthu zisanafike povuta Kunena zoona, eni nthaka akafika potopa ndiye akhoza kutopadi. Ndipo ee, kaya amwene, malo amene takula tikuwaona, takhala tikumapondapo, kusewerapo, lero lino kumatiikira chikwangwani choti ayi musayerekeze kupezeka pamalo pamenepa! Zoona? Nyanja yathu ija simungakhulupirire, ena ake anagawana ndithu. kalekale lija paja tinkangopita ku nyanja kukasambira mmene tikufunira kuchoka tsidya ili kupita tsidya linalo la nyanja moyo ndikumawumva kukoma kuti ayi ndithu mulungu zikomo kadziko kathuka munakonza lero lino kupitanso malo omwewo amene kalekale tinkangochita mikambi yathu kusewera pa mchenga pano tikumachita kudulidwa malire amwene obwana ndi gulu lanu simungafike malo awa kwanu ndi uko uko muzikasambira m'matopemo osayerekeza kufika kuno makono ukapita ku nyanja zikumatheka kukabwererakonso osasambayi nyanja yonse anagawana amasambamo okha anaduladula malire kwinaku abwantasa sakuyenera kufikapo zandiwawatu kwambiri achimwene ndisaname makamaka zogulitsa mudzi wathu wonsewo mpakana ndi dambwe lomwe mizimu nanga ikhala bwanji pansi tiwedza bwanji mibadwo ikubwerayi kodi kapoli izamdziwa bwanji izidzangomva kuti kudali kang'wing'wi chimbano mwanjo womariya wochadzunda sizoonayi simungagulitse malo ndi dambwe lomweyi mwanjo wa timoteyo amene akumaona za mtendere kukambirana mololerana nkhani zoyenera kuchilimika ndi zimenezi unduna woona za mgwirizano nkhani zimenezi zikuyenera kuziyambiratu pano kuziunikanso bwinobwino apo ayi ndithu kukubweraku ndakamba kale kuti sizidzatha bwino mabizinesi onse akuphangira anzathu obwera fizesi weniweni wa malambeyu ndithu kumatipangira nkhondemu anzathu obwera ife tikuona mondokwa weniweniyu mbambadi akumalima mpakano kumaotcha ife timadabwano kuti koma kodi ndiye chimene ifeyo tikhoza kupanga ndi chani kuyesera kuti kapena mwina mwake tiyeni tiwete tizifuyo tizigulitsa zakudya zake tikagula kwa anthu omwewo modula kwambiri mwadaladalatu kuti podzagulitsa zifuyo zathuzo zakhale zokwera mtengo omwewonso akuweta zifuyo zomwezo nkumadzipatsa zakudya zopanga okha pamsika zifuyo zawozo nkukhala zotchipa kwambiri Cholinga kukhala chani? Bizinesi iliyonse yochitika kuno afuna ikhale yawo yokha basi. Ndithu mikwiyo imene anthu ali nayo pakadali pano, kupanda kuchitapo kanthu mwamsanga, mudzangomva hiya huwa hmm, wina waluma munthu uku hiya huwa hmm, anthu akokana kholingo hiya huwa

nthawi yolimatu iyi ife tili bize m'minda life ndi ntchoncho achimwene ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse